kwenu ya mụọnụ kachanụ ihe anyị ji wee pụta n'ụbọchị nke tata bụ ikwu okwu gbasara igbo na ife igbo na-eme ndarịcha ọkwụsị n'ịbụ onye igbo ọkwụsị n'ịbụ onye igbo ọkwụsị n'ịbụ eze na-achị obodo ịsị n'ị bụ onye na-anọchite anya obodo ịsị na gị nwa bụ ọchịagha ịsị na gị nwa bụ eze obodo o wee bụrụ na ndị chọrọ imebi obodo ga-apụta wee kutere gị mmiri jụrụ oyi i buru ṅụa ha eburuzie ọkụ wee bakwu n'obodo gị wee sue ndị na-achị ọkụ obi ana-asọ gị ị bụkwa mmadụ nwoke ị bụkwa mmadụ nwaanyị ị bụkwa mmadụ kedụzi ka i si ata abacha ala akpụ anya ebe omechancha otu a ka nna gị ha si wee mee i wee nwee ike dị ndụ wee mụtasịa ndị nke gị wee rụọ ụlọ elu rụọ ụlọ ala wee bụrụ omepụrụ onye ọ dịra nwa na-etiri ọra obodo na-amaghị chineke kedu ka o si ada ị sị na ị ma ife ị na-eme ee ayaka ana m ekwu na-ekwusi ike ayaka a na-ekwukwa na-ekwu mụwa bụ agụ bu ụzọ ndị Igbo ana m asị o ị mara na ị na-achị obodo ị mara na ị chọrọ ịbụ onye ndu obodo kwụba aka gị ọtọ kwụba aka gị ọtọ mekene ihe e ji wee mara ndị igbo maka na igbo bụ onye aghana nwanne ya mana igbo nke kịta na-aghazikwa nwanne ha kedu ihe ndị mba ji echekwa onwe ha igbo na-arapụta ibe ha ee ndị na-achị obodo nezienụ anya ụnụ chọpụta ife na-emenụ amụ na-atọ m mana akwa ka m na-ebe ndị Igbo tụnenụ tụnekwa mgbe anyị aga ndị Imo gwara Sam Mbakwe dee Sam hmm, nakwa echeki gị nwa onye na-achị obodo nakwa echeki gị nwa onye na-achị obodo nakwa echeki gị nwa onye na-anọchite anya obodo nakwa echeki na-elerukwa ihe ndị a anya na-amata na ọ dịkwa mma ndị mba na-achị efi na-arụnyezi anyị aka n'ahịa chetakwa o nwere ihe mere 1945 o nwere ihe mere 1946 o nwere ihe mere 1950s 1960s 1970 o nwekwara ife meenụ 1979 o nwere ife meenụ o nwere aghụghọ a ghọrọ ndị Igbo ọ dapụtakwa ọzọ otu a ka o si aga afọ iri afọ iri 2015 o nwekwara ife meenụ and 21 ife na ha eme 2023 ife ị na-atụghị anya ga-eme ee ọ gịnị ka anyị na-eme ife a ọ butere na agụba adịghị nkọ ka ọ na nwa Mgbenkwọ na-akpụ isi amaghị akpụ isi ọ butere na amamihe ndị Igbo na-adazi sakara sakara sakara ọ bụ ọkụkọ na-abọsasị ya igbo zukọ ọnụ igbo matanụ ife igbo natanụ natanụ na ife na-emebi o nwere egwu e kwuru mgbe a na-anụ agha ewesị odazu kariwa ọchịchị ahụ Zik chịchara K.O. Mbadiwe agụtaghị m ya beta ọ bụrụ na ị gbaa egwu a ị ga-abụ ihe a na-ekwu ife omena bụ naruo ụnọ

owu ọ na-ada mmadụ ọkọlụ onye mapụtakwanụ o kwuo ihe masịrị ya nụ na ife amasịghị ya nụ ha ncha a na-achụ ego chukene na ego a ebe o doro anya elezina nwanne gị elezina nwanne gị onye jikwanụ ihe nne ya wee kọọ ọnụ hai ife ukwu mere ya onye jiri nwanne ya wee mere aya aya nyanwa na-achị ọchị ọ ga-adịkwanụ ka ọkwa maka ọkwa fụrụ ebe a na-alị ọkụkọ wee na-achị but ọ maha na otu a ka ọ ga-adị ya ụta gbara onye ukwu ga-agbakwanụ onye nta maka ụbọchị a mụrụ dike ka a mụrụ ibe ya igbo natanụ chegharịanụ meenụ nke unu ji wee bụrụ ndị izizi batara n'obodo a igbo bụ ndị izizi batara n'obodo a igbo na-agba mbọ ihe ọ sọkwa sị mee igbo bụ ọ daa o pue dinie na agụba ụzọ na-asị dinienụ ka ọ dịrị igbo mma ekpere m bụ na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na e kweta ọ bụrụ na ụnụ ekweta na ekwetala ụnụ ebe ọbụla ị nọ igbo nọ n'ụzọ ije igbo nọ n'ụlọ jikọtanụ ọnụ kwuonụ ofu okwu ọ na-ewute m n'obi maka na ọ bụrọ igbo m fụrụ 1960s ka m na-afụ 1970s ka m fụrụ 1980s 1990s ka m na-afụ na 2000 na ndị a anyị nọ n'ime ya igbo na-agbanwe mana ndị mba ọzọ anaghị agbanwe igbo natanụ natanụ natanụ unu elezina onwe unu unu elezina onwe unu ịtọkọbọ maka na ọgaranya jere mba sị na ya enweghị mmadụ ele n'onwe ya ịtọkọbọ igbo unu elezina onwe unu agụ bụ ụzọ ka nka bụ ọ bụ n'oge ndị igbo nke ama igbo ka m nọ na-ekwu ya na First TV wee na-asị unu igbo odogwu odogwu lọlọ n'ibie kachanụ nụrụnụ ọ ga-adịrị anyị mma ọ nweghị ife ga-eme anyị osisi ọbụla fụrụ anyị atụ nkụ egbe igwe ga-amagburịrị ya osisi ọbụla fụrụ anyị atụ nkụ egbe igwe ga-amagbu ya ọ pụrụ onwere anaghịkwa na-enwe nke ya maka ọ anyịnwa bụ mgbom e jizi ele ọgwụ kịta mana ọ dịbughị otu ahụ jisienụ ike chegharịanụ ọ ga-adịrịrịrịrịrị igbo mma n'aha jizọs